ehihie ọma nụ ekele dịrị Chineke onye mere ka anyị dị ndụ ruo n'ụbọchị taa otito niile dịrị aha nsọ ya ma na-arịọkwa Chineke sị ndị nke mmadụ nwụnahara ka ọ kụọ ha aka n'obi n'ihi na chi anyị ma ka e si akụ aka n'obi ka Chineke Chukwu Mmụọ Nsọ ka ọ kụọ ha aka n'obi ọkacha ndị nke a nafụrụ ndụ ha n'ike site n'ihe na-eme na Naịjirịa na Biafra land. Asị m Chineke, ndị dị otu a, ezinụlọ dị otu a, biko Nna m, kpasie ha obi. Naanị gị na-akpasi obi nke kacha mma. Ụmụ Igbo biko nụ, o nwere ihe m chọrọ ka anyị kwuo nụ n'o- this ah, ehihie a. N'ehihie a, abịara m ịjụ ụmụnne m ajụjụ. Ụmụnne m ndị Igbo na-asị biko ọ wụ gịnị na-emenụ? Ọ wụ gịnị na-emenụ bikonụ? Onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-achụdo oke? Onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke? Ihe m ji emere vidio a m na-eme wụ maka ụfọdụ ndị mmadụ na social media ndị Igbo anyị ihe dịrị ha wụ ihe ha ga-ekwu ka ha kọjọọ Maazị Nnamdi Kanu. Asịghị m na Maazị Nnamdi Kanu wụ a perfect man because anyị niile wụ mmadụ. The only perfect person is God. Naanị Chineke wụ onye zuru oke. Mana ihe m na-ekwu na vidio a wụ e lee ka ihe mega n'ala Igbo si emega ihe dịrị ndị ụfọdụ n'ime anyị awụrụ otu a ga-esi mee kọtọọ Maazị Nnamdi Kanu otu a ga-esi mee kọtọọ onye ọbụla kwuru ihe gbasara Biafra. Ha mechakwa ha sị na ha sokwa na ndị Biafra, na ha wụkwa ụmụ Igbo, na ha wụkwa na o nweghị onye ga-achụfụ ha n'ala ha. O nwekwaranụ onye na-achụ ibe ya bikonụ ụmụnne m. O nwekwa onye na-achụ ibe ya. Onye na-ekwu na o nweghị onye na-achụfụ ya. E- onye- onye- Ị kpọkwara aha onye gwavuru gị na o- i soghịzi. Ọ wụ e ji ilu gwa mmadụ okwu, ọ ghọtaghị ya. ya ekwuwa okwu ụmụaka. Ihe m ji ekwuru ihe a wụ maka security ala Igbo bikonụ. Ụmụ Igbo anyị na-ahụkwanụ ihe na-eme ndị na-achị achị na ndị wụ ndị okenye ahụ. Mgba mụwa na-eto kemgba a mụrụ m na Naịjirịa ihe m na-anụ kemgba ndụ m niile wụ egbuola ndị Igbo, egbuola ndị Igbo, egbuola ndị Igbo. Mgbe m nọ mgbe a mụrụ anyị anyị nọ n'Enugu, anyị ga-anọkọta like this. n'ime abalị ebe two o'clock, mgbe ụfọdụ one, three, three thirty, ndị mmadụ alọbata gburugburu. Ya wụrụ ndị n'ebe anyị mụtara ụmụaka toro eto dị ka ha ka anyị ugbu a na mgbe ahụ. Ụmụ ha nọcha n'ụzọ ije, ndị nọ na Kano, ndị nọ na Kaduna, n'ugwu Awụsa. Otu a ka ha si alata. Ọ wụ ma Krismas o, n'etiti ehihie, n'etiti abalị abụọ wururu mmadụ away. O nweghị information na a na-alata. O ruzie n'ụtụtụ, ya ite- iteta ụra. Mgbe ụfọdụ, a na-akụ aka, a na-akụ aka, meghe ụzọ, meghe ụzọ, meghe ụzọ. A na-ajụzi, onye wụ onye a? Onye wụ onye a? Ọ mụ, ọ mụ. A- Ọ kpọọ aha ya, a a, onye a wụ onye a ma na ọ nọ. Megheenụ ụzọ, megheenụ ụzọ. Ọ wụ otu o si daa, adala m emeghe ụzọ. Gịnị meziri? A sị na a na-egbu ndị Igbo na North. Ị hụ ha, a gaghị ebu ihe ha, enweghị ihe ọbụla ha ga-ebulata. Ọ naanị na ha ji isi ha. Ọ wụha otu, ọ wụha abụọ, ọ wụha atọ kemgbe a mụrụ m na Naịjirịa.

sị anyị ihe ọbụla anyị sịrị anyị wụrụ n'elu ụwa anyị agakwa anyị ejikwa anyị agala ụzọ ije n'ala Hausa anyị azụla ala na ebe ọbụla awụghị ala Igbo ọ mgbe o jikọrọ anyị maka mpa m so lụọ ọgụ Biafran War ọ dị obere mana ọ ọ o so na ụmụ nwoke and o nweghị onye o nwere so the only safety for ya nwa otu o siri gwa anyị wee ba n'agha because o nwere ndị iro nke wawụ na ọba ahụ ndị iro a nwere ike ịdụ ya aka mgbe ahụ nne ya na nna ya nwụrụ so ya baa n'agha baa na Biafran Army. Nwanne ya nwoke dụkwara ya. Ndị niile wụ ụmụ nwoke, many, ha bachara. So, ya wụrụ ya. Ihe a megidere megide megide m agụchaa skuulu bido rụwa ọrụ. Until nke mere ama m 1990 something ka 2000 mgbe ahụ ndị Awụsa bịara gbuo ọ na 2000 either 2001 or 2 ka ihe ahụ mere ndị Hausa bịakwara gburiri m gbuwa ndị Igbo gbuwa ndị Igbo ndị Igbo abịa for the first time in my life ndị Igbo a retaliate mgbe ahụ e gburu many of them n'Imo steeti ala Igbo niile ma Owerri nọ n'ime ya mere eh, Uche Ogbuagu ji sị a na-egbu ndị ka anyị ndị nwere industries anyị na-egbu ndị babiala ọ wụrụ ma unu ga-echeta that time but anyị mechara ihe ahụ ndị Hausa akwụsị ịkpa ndị Igbo aka Ala ajụrụ oyi. From that time, ọbara ha flowụrụ, nke anyị eflow. Ala ajụọ oyi. Ha akwụsị ịkpa ndị Igbo aka until Goodluck Jonathan abịa chịwa. Bịa chịchaa, ndị Naịjirịa abịakwa tụọ aka tụnyere ogbu mmadụ wụ Buhari. Igbu ndị Igbo ebidokwa again. Ruokwa otu anyị na ha ekwuzi ya n'ụdị dị ichezi now na anyị chọziri ịnọrọ onwe anyị ma ọ chọrọ ma ha chọrọ ma ha achọghị. anyị awụghị anụ egbugbu mana ihe m jiri mere vidio a wụ eleezi ka ihe dị otu a na-eme ụmụnne m ụfọdụ ndị nọ na soshal midia na ndị mara anaghị ekwu okwu na soshal midia otu a m si ekwu ke m ugbu a ha hafụ ihe wụ ihe na-eme ihe dịrị ha wụrụ ihe maazị Nnamdi kwuru ihe dịrị ha wụrụ adreesị maazị Nnamdi nyere ihe dịrị ha wụrụ otu nna maazị Nnamdi Kalụ si ekwu okwu Ahafụzie ndị a na-egbu, ahafụ ụmụnne ha ndị nọ n'ụlọ ndị a na-abịa apụrụ egbuo ụmụaka nọ n'ime afọ ha cha ka ụmụ ma abịa erepuo ha. Ihe ọkwa ụmụ mmadụ mụrụ, ọ maka na o mekọtabeghị anyị. Otu a m nọ now, ọ rara ahụ 80% of ndị ezinụlọ ndị Igbo enweela onye ha onye ha ee luzuru maka ihe gbasara ndị Awụsa. Otu a m nọ nga, eluzola m sister in law because of ndị Awụsa. Otu otu nwoke anyị kwuga okwu ya now before Goodluck achịwa. Otu a ka ọ o sikwa daa gburururururu ka ya nwụrụ egbugide ya gbugide ya but o mekiri ya lataruo n'Imo steeti but ọ nọghị ọdụ ya anwụọ. Ị hụ otu e si gbukasịchaa nwa agbọghọbịa and ọ chọga ịlụ di. Onye kwuga okwu ịbịa bịa mee ihe ya in a month's time, ya adajiri n'ala Hausa. That was how that girl jiri nwụọ. Otu a ka nwaanyị ahụ siri nwụọ. Onye a wụ onye lụga nwanne m nwaanyị obere nwanne ya nwaanyị. So o nweghị onye nọ n'ala Igbo ihe emekọtabeghị mere anyị na-ekwu ya, ya na-ewe anyị iwe maka na ndị kwesịrị ịmakara anyị, ndị niile wụ ndị gọvanọ, ndị niile wụ ndị kpọrọ onwe ha ndị elda ọnwụ, ha niile ma mgbe a lụrụ agha. Amụghị m, alụbe nne m alụ agha sef. Mana ihe agha a na ihe m hụgoro na ndụ m n'ime Naịjirịa wụ ihe mwuta. Ya bịa na-agba m gharịị otu ọ ga-esi wụrụ mmadụ dịka Nnia Nwodo fụta, ya sị gị na ị kpa ndị Awụsa aka na ị kpala ya aka. Ya gosiri na ndị Aw- ndị Awụs- ndị Fulani dị ya mkpa kara anyị nwa ụmụ ya. Ọ ọ họrọla ịna-eli ụmụ ya ndị ga-eli ya. karịa ili e, karịa ịgwa onye onye iro batara n'ụgbọ ka o- ọ chọrọ ọ chọrọ ebe o si ọ bịara bịa ọ na-akado onye nwe ala ike ọ ọ bịara bịa ọ na-abịagbuo onye nwe ụlọ ndị na-achị igbo asị na ọ bịara bịa bịagbuo nụ onye nwe ụlọ maka na ọ dịrị ha mma ọ wụkwa otu o siri dị ọ dịghịkwara unu mma o o nwekwa otu o si dịrị unu mma mgbe m na-eto eto onye n'osi kemukemu em ihe gbasara sekuriti ụmụ okorobịa gbagharịa Ndị nna agbagharịa agba izu, elenye anya n'ala. Before chi abọọ, anyị amara ebe ihe niile si. Anyị nwa wụ ụmụaka anụ si lekwa ihe mere lekwa ihe mere, o nwe ihe ọ makwa na o nwere ihe ọ lekwa ihe ọ wụrụ ka a ga-eche nche ha eche nche. Mana ụbọchị taa, ndị ọ wụ wụ ndị kwesịrị ịnọ n'ihu ichekwa ụmụaka na ndị nne wụzi ndị nọ n'azụ na-akpụrụ ndị iro aka onye ha ga-egbu. Elee otu o si dị dị n'obi na ezinụlọ nọ laba Ọnwụ nọ n'ụzọ. Bad road, ụzọ ọjọọ Naịjirịa egbughị onye ahụ, ndị oshi egbughị onye ahụ, ndị ama egbughị onye ahụ, anụ ọhịa atagbughị onye ahụ. Onye ahụ agacha ihe niile ọ gara n'ụtụtụ, n'ehihie, laba, sị Chineke ekele dịrị ya na ụbọchị taa agaala. Anụmanụ kpọrọ onwe ya mmadụ eshi ebe o shi zuwara ụzọ gbim. Ya zuwara ụzọ ahụ, ya bata. Ọ bụrụ ma ọ maghị ya igbu mmadụ, ya amaghị ịgba egbe. O megide. ya lee ndị ka agbọghọbịa ma ụmụaka nọ nga ya pụrụ ha nwoke di nọ a na-erepụ nwaanyị ya n'ihu ya nwaanyị na di ya nọ a na-erepụ nwa ya n'ihu ya a na-egbu ha mma a na-egbu ha ihe eleedị otu unu chere sị ọ wụrụ mụ na unu ndị na-ahụbe ụdị ihe a obi ọ ga-adị unu mma maka mụnwa n'onwe m na-ekwu ihe ahụ ana m elefu ụdị vidio na-afụta na ụmụ ihe ndị a ana m egefukwanụ maka m ga-enye m ụfọdụ ana m arahụfu ụra ọ ndị m amaghị ihu ha Otu a ka ọ dị Maazị Nnamdi Kanu. Ọ nọ n'obodo oyibo otu anyị si nọrọ n'obodo oyibo. Ụmụ ya o zuru ha oke? Yanwa n'onwe ya a mụrụ ya, ya wụrụ eze mana ọ hafuru ihe niile a. Nwunye ya mara mma. Ọ wụ okorobịa. Ọ hafuru uru ụwa niile. Ya sị ihe dịịrị ya wụ ka ndị na ọ maghị ihu ha ka ha nwee ndụ. Ka ụmụaka a mụrụ n'ala Igbo na ala Biafra ka ha dị ka ụmụaka a mụrụ n'ụwa dị iche iche. Ya wụrụzie ụmụnne anyị. Vidio ha kwesiri ị na-eme na-akọndem ihe na-eme Naịjirịa, na-agwa dị, at least unu akpọhụdị sị Maazị Nnamdi Kanu maọbụ Biafra, unu agwa ndị Naịjirịa gọọmenti na ihe a unu na-eme na ọ wụghị otu ụwa si adị. Unu hafụcha ihe niile ahụ, ihe dịrị unu awụrụ ụmụnne unu. Ụfọdụ bịa ha mee ụfọdụ vidio ha ga-eme, ha echefuo na vidio a ha na-eme na ọ ga-agba na ihe ha kwuru ga-agbasa ndị nọ n'ụlọ na ọ wụ ndị nọ n'obodo oyibo. Like onye ke fụtara sị na Nigeria Embassy a gbara ọkụ na Jakarta na Qatar na ọ ndị Igbo ibe ya ụmụnne ya gbara ya ọkụ ya echefuo na ihe ahụ ọ na-ekwu na ndị ọbara ha ga-awụsa wụ ndị nọ n'ụlọ ụgụdị nnọọ ee ekwugide nnọọ sị ee na ọ ndị Igbo ụmụnne gị mere ha even vidio ahụ i mere ọ gaziri agazi ịma na ọ wụ ọkụ danger ka i tiri ụmụnne gị na ọ wụghị ikwu eziokwu ihe ahụ i mere nga ahụ ikwu eziokwu ọ ezigbote iberibe ka ị dara because ọ bụrụ na ị ma ihe gbasara security o nwere ihe ị ga-ahụ o nweghị otu ị ga-abịa na vidio kwuo ya ị sị na i jere inbox maazị Nnamdi Kanu gaa kpọọ ya anụ akpọ ma ọ wụ sendịara ya message pụta karịa ịfụta nga ahụ kwuo ya but gị nwa na onwe gị fụtara nga kwuo enwebe mgbe ọbụla m hụrụ ịfụta na vidio otu ahụ i si fụta condemn ihe mega na Naijiria na Naijiria Naijiria nwere embassy anyị niile ma O nweghị Nigeria embassy function ga anywhere in the world. Anyị niile ọ wụnụ criminal ọ? Anyị niile ọ wụnụ ndị oshi kpọrọ anyị niile na anyị niile wụ ndị ndị na guest gị dị ka good as otu a m na ama m ihe ahụnụbeghị m cocaine n'anya m and ebe mụnwa na onwe m nọ ndị ndị really m- ka m gwakwa gị ke wụ eziokwu ndị na-evu ọgwụ a na-ekwu okwu ya awụkwanụ ndị Igbo ihe mere na ụmụ Igbo anyị nwere obere ihe ha ha ewere ọnụ mebie onwe ha Ndị na-eme ihe a wụ ndị na-eme ya, ndị ji ego ya. Ụlọ niile ha ị hụrụ ndị ofe mmanụ rụrụ na Legọs na ihe niile, ihe a wụ aka ọrụ ha. Ihe a nwa wụ ndị nọ n'ime this thing full time. Ha na-agba mbọ, ha na-arụ ọrụ, ihe a ka ha na-arụ. Ihe ahụ ha awụ ihe na-eme ihe a na obodo oyibo. Ihe a wụ ihe e ji mara ha. Nne na-eme, nna na-eme, nwa na-eme, nwunye na-eme. Ha jee mkpọrọ ha afụta. But ị bịara were ya tiga ndị ụmụnne gị n'isi ma i kwugbuo Maazị Nnamdi Kanu. M ana-ajụ sị bikonu ndị Igbo ọ gwụla nụ o, ọ otu a ka anyị ga-esiri bie? Ndị a na-achị achị, unu chịgbuchaa ala Igbo niile a unu na-achịgbu, chịfọrọ ya ụmụ unu, ọ wụ onye ka ya na ụmụ unu ga-ebi? Onye ka ya na ụmụ unu ga-ebi ma unu chịgbuchaa ndị ụmụnne unu ndị Igbo? ele aha ya wụ Nnia Nwodo ekwuola na ndị ga-eli ya wụ ndị Fulani ụfọdụ sị na a na-akpọ ndị mmadụ iyi a na-akpọ ndị mmadụ iyi anyị ejighị mma anyị ejighị egbe ndị kwesịrị ịzọ anyị awụrụ ndị na-akụrụ ndị ga-egbu anyị aka anyị enwe ihe ọbụla anyị ga-eji wee zọọ onwe anyị ihe nwere iji zọọ onwe anyị wụ ọnụ anyị Okenye daa iberibe, gaa gwa okenye na ihe ọ dara wụ iberibe. O nweghị ọzọ, o nweghị otu ọzọ e si agwa okenye na ihe ọ, ihe ọ dara, na nzuzu o mere bụ nzuzu karịa ịkpọ ya iyi. Nwatakịrị ana-atụziri okenye aka maka okenye ma ihe, ihe o mere. Ọ ihe o ji wụrụ okenye. I nwere ike ịsị, ịsị na ihe m kwuga awụghị eziokwu o, mana ọ otu o siri dị. Were ya now na gịnwa wụ nna na nwa gị nwoke kwụ nwee ebe unu jere. Unu agagide gaba n'aka ndị iro. Ndị iro ahụ a lechaa gị, pụrụ nwa gị. Ị zọghị ole, ị zọghị nwa ahụ, a pụrụ nwa ahụ na-eje. Nwa ahụ na-akpọ gị, nna nyere m aka, nna ekwela, nna ekwela, nna ekwela. Gị ekwere a pụrụ nwa gị ahụ, ha pụrụ nwa ahụ fụọ. Ọ bụrụ na ị nwere otu i si gbaa ole ma ọ sị hafụrụnụ m nwa m ya bụzie na ike ha ka ike gị, a pụrụ nwa ahụ fụọ. Ị mafete nwanga laa sị, Kele dịrị Chineke na mụ onwe m nọ ndụ. Ihe ahụ ị nọ nọ wụnụ ndụ. Oke, ha pụrụ nwa ahụ ruo ebe ahụ. Chineke Nna nọ n'eluigwe na-ahụ obi. E nwee otu o siri mee, nwa ahụ esi ha n'aka gbafụ. Ya adị ndụ. Ya dị ndụ ahụ lata bịa hụ gị ka nna. Elee anya o ji eledị gị. Elee anya ọ ga-eji lee gị wụ nna. Elee explanation i nwere? Because o nweghị ihe i mere mgbe a pụrụrụ ya ka ọ bụrụzie na ha ka gị ike. I i just nọrọ na-ele anya ihe niile a na-aga, ya dị ka ụka a kpara akpa. Olee ihe nwa ahụ ga-agwa gị? O nweghị nwa ihe nwa ga-agwa gị wee kpọ gị iyi dị ka nna. And i- iyi ahụ ọ ga-akpọ gị, ọ gaghị ọ gaghị ebi n'ebe ahụ. Onye ọ bụla hụrụ nwa onye na-akwanyere gị ugwu, ọ ga-agwa onye ahụ sị ya na enwe mmadụ ị wụ. Onye ahụ ga-ajụ ya, ihe a ọ kwa nna gị? Olee otu i si sị na onye o nwe mmadụ ọ? Onye ahụ nwa gị ahụ kọwaa ihe gị ya na ije gara, onye ahụ ga-eso gwa nna gị gwa nwoke ahụ wụ nna ya sị, Eziokwu eziokwu, i metahụ, ị wụghị dimkpa, ị wụghị mmadụ n'eziokwu. I kwesịghị ịwụ nna. Ọ ya wụ ọnọdụ anyị na ndị ụfọdụ ndị elder. O nwekwaghị ọzọ. So, anyị kpọọ ha iyi a maka na anyị ma n'ala Igbo, anyị ji nsọpụrụ. Nsọpụrụ wụ foundation ala Igbo. After Chineke, ọ wụ onye tọrọ gị n'ala Igbo. Anyị anaghị eji nsọpụrụ egwu egwu. Then ebe anyị ma na ha ekụọla nsọpụrụ ha ahụ n'ala, a kpọọ ha iyi ahụ. Ebe ndị dị ka Nnia Nwodo Sị, Kama gị gbuo onye Fulani, gị gbuo ya. Onye nwenụ mma anyị ga-eji stainịọ aka anyị n'igbu ya? Anyị kpọọ ha iyi ahụ, otu onye kpọọ ya, mmadụ abụọ kpọọ ya, mmadụ atọ kpọọ ya, mmadụ anọ kpọọ iyi ahụ. Ya wute ya n'obi, ma ọ ma ihe ọ ga-eji, o nweghị otu ọ ga-esi jie ya. BP egbuo ya, ya nwụọ. Ndị Fulani abịa lie ya. Anyị enwezie ike guzoro, ọ ga-agụchizi anyị ụzọ lụsa ndị Fulani ọgụ. Ọ ya wụ iyi ahụ anyị na-akpọ ha. Ya wụkwanụ onye a kpọrọ iyi ahụ kpọọ ya kpọọ ya, ya ghọta onwe ya, ya sị, Ụmụ m, emejọọlanụ m. Ọ yanwa kwesịrị ịbịa ịrịọ anyị mgbaghara. Ụmụ m, gbagharanụ m, ereele m unu. Agaghị m emekwa otu a ọzọ, mụ na unu kwụ. Ngwa, ndị iro a, unu hafụrụ m ụmụ m. Ha dị ndụ. Ha dị ndụ. Anyị asupportụkwa ha, gwa ndị iro unu akpara ha aka na ọ nna anyị ka ha wụ. Ọ ya wụ ọnọdụ anyị na ndị elders. A na-ekwu okwu ke ndị chọọchị, ihe ọbụla Maazị Nnamdi kwutara, ya wụọ ihe anyị machakwa, ihe anyị macha nke wụ eziokwu. Mana o sighara n'ọnụ na Maazị Nnamdi Kanu fụta, ya wụọ okwu na ụka, ya wụọ ihe a na-ekwu ekwu, ya wụọ ihe a na-eme eme, ya wụọ ihe a na otu e siri kwuo ya na-eji ekwu ya. O nwere onye nọ na Naịjirịa na Afrịka n'ụbọchị taa na-ama na many ọtụtụ na imerime ndị kpọrọ onwe ha ndị pastọ na ha wụ ndị oshi na ndị ama. imerime ha na ha wụ ndị oshi na ndị ama iri na asatọ na ise ma a sị nnọọ ka ekwuwa ha wụ ndị oshi na ndị ama o nwe onye kwuzie ya ya wụrụ ihe ọjọọ oke o nwere n'ime anyị na ipob ndị wụ pastọs o nwere ndị na-ekwufụta ihe emega sị na ihe a adịghị mma ndị ahụ ọ wụhụ pastọ A ga-amafụta n'ama ahụ ha ma kpọwa ha na ha wụ pastọ ọjọọ. No. Mana mgbe e megidere ihe megide ihe, imirikiti awụrụ ndị ọjọọ. Ị chọọ ikwu ya otu e si ekwu okwu, ị ga-asị onye ọbụla wụ onye ọjọọ. Imirikiti wụ ndị ọjọọ. Imirikiti wụ ndị ọjọọ. Ọ ya bụ ihe Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu. O minighị na ha niile wụ ndị ọjọọ but even ndị ahụ wụdị ndị ezigbo ya, ị gaa ha n'akụkụ ha ma n'onwe ha na-eri arịrị na o nwere ndị ji aha ụmụ Chineke wụ were ekwensu na-ata ndị mmadụ ahụhụ. N'ime ndị pastọ ahụ ndị wụ nwere nwe eziokwu, o nwere ndị ọ na-ewuda kara. Ndị ahụ wụ ndị ezi- true pastors, o nwere ọ na-ewuda ha kara mụ na gị. And ụdị ndị ahụ enweghị ike fụta sị na Maazị Nnamdi Kanu ihe o kwuru adịghị mma because ha ghọtara maka ha nọ na na ihe mwuda ya before ya esi n'ọnụ Maazị Nnamdi Kanu fụọ. eleezi ihe ọ ga-eji wụrụ mụ na gị ndị a na-azọ ndụ wụzi ndị ga-evu ya n'isi biko na unu hafụnụ maazị Nnamdi Kanu aka ọ wụ na unu amaghị ihe unu ga-eji social media unu na free data unu nwere na obodo oyibo mee unu ewere ya mewa movie ma mewa children's cartoon ma ihe ọbụla ga-enye unu ego unu mgbe a zọtara Biafra anyị niile ga-ebi anyị amarakwa onye nwe onye Karịa na-emebi emebi, a na-ekpokọ ekpokọ, a na-emebi emebi. Maazị Nnamdi Kanu emechana mee question and answer time. Bịa jụọ ya ajụjụ ka o nye unu answer ma ọkwan bịa kwuo na ihe ahụ wụ iwe unu n'ụtụtụ Friday ọwụla. O nwekwa onye n'ime unu a na-ahụ n'ebe ahụ. O nweghị onye n'ime unu a na-ahụ, ọ wụ onye nọ na bedroom ya, ya eme ya eme video without picture ma o nweghị onyonyo ya ga-afụta ma ọ ya esend ya WhatsApp, ọ na-akatọ Maazị Nnamdi Kanu. Ụmụ Igbo tụgharịanụ ụkwụ na ebe anyị na-eje n'ụzọ anọghị ya. Ebe a na-eje n'ụzọ anọghị ya. Ihe ahụ i mere onye ọzọ, e mee gị ọ ga-adị gị mma? Hafụnụ Maazị Nnamdi Kanu aka. Na o nwe ihe Maazị Nnamdi Kanu mere onye ọbụla. Maazị Nnamdi Kanu fụtara Chineke. Ọ wụ na ọ wụhụ Chineke ziri nwoke a ije a, ọ gaghị arụ ya ruo taa. Ọ wụ na a na-emere mmadụ ebere, elede ebe unu zọnyere ụkwụ wee nwee ụdị obi ọjọọ Obi ọjọọ unu enwe, un, ekwensu na-enweghị nọ n'etiti, nọ n'ụfọdụ ime ndị Igbo. Ụdị obi ndị mmadụ nwere ndị kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu asị, ekwensu n'onwe ya bi n'ọkụ mmụọ enweghị ụdị obi ahụ. Elee ebe unu tinyere onwe unu? Elee ụdị cult unu tinyere onwe unu unu ji dị otu a? Na ọbara onye ọzọ anaghị emesa unu? Na nwa onye ọzọ e gburu anaghị emesa unu? Lee ka nwaanyị ahụ a pụrụrụ nwa ya, ụmụ ụmụ ya nọ. I mekwara ncheta ihe ahụ? Mụnwa, amaghị m nwaanyị ahụ. Ọ na-agbawa m obi. Anọ m n'ọnọdụ nwaanyị ahụ dị ka nne, na-asị, Chineke, olee, olee ebe nwaanyị a ga-asaru ụjọ a? Olee mgbe ọ ga-asaru? Olee mgbe this trauma ga-afụ ya n'isi? a na-ahụ ya na vidio na-anụ ya n'akụkọ trauma ya nọ n'ime ndị na-ahụhụ ya ka ị maka ndị nọ ebe ahụ o mere ụmụ Igbo ibe m ndị na-akọtọ maazị Nnamdi Kanu unu na-echerukwa ebe ahụ ndị China ewerela the whole Africa Ihe a wụ ọnọdụ Chineke tiri ndị Igbo ka ọ wụrụ n'Afrịka. Anyị anọrọ na-achụ oke, na-achụ nkakwụ, ụlọ a na-agba ọkụ. Now, China ewerela ebe niile ma Naijiria ọwa anyị nọ n'ime ya. Ma agwakwa unu ọ wụrụ ma ndị Igbo enwetahụ ya ma Biafra enwetahụ ya right, Afrịka enwe ike ahụ light. O nwere African countries ndị na-amanage na-eme yes thank God for them but ihe m na-ajụ unu wụ ndị China ọ na-emefuradi ihe ka nke ndị Igbo mefura mma ejide biznes ndị Igbo na-egbu ndị na-akpọ maazị Nnamdi Kanu unu ahụhụkwana such things wee kwuo sị hafụnụ biznes ụmụ ụmụnne m makwa hafụnụ biznes ndị Naijiria unu na-egbu maka na ọ wụghị otu a ka esi eme ekọnọmi unu amara na na Buhari asainịala Africa Free Market Africa Free Market, elee ihe o miiniri? Ndị Afrịka ndị ọzọ ga na-evubata ihe ha na Naịjirịa. Elekwa nke Naịjirịa mere? Nothing. Ele ndị mega made in Nigeria ndị Igbo? Ele ebe ha nọ? Egbuchiala their companies. Ụmụ Igbo ndị na-akọjọ Maazị Nnamdi Kanu, unu ahụhụ all those things. Made in Africa eji vubata ele ihe ọ wụ Chinese made in Africa like nke e mere na South Africa makwa na ebe ọbụla ndị China nọ akpọ ya made in Africa maka na e mere ya mana ihe a wụ Chinese made in Africa o nwe nke wụ made in Africa and ihe a wụ market gaara ịwụ market ndị Igbo ọ gaara ịwụ Biafra made everywhere in Africa anyị ahapụ ị na-ahụ na-ahụzila beyond Nigeria unu ahapụ ị na-ahụ kara Nigeria hapụ ị na-ahụ ọnọdụ Chineke nyere nke maazị Nnamdi Kanu na ndị IPOB nwere anya ahụ gụrụ mere anyị ji asị Chineke bikonụ nyere anyị obodo anyị taata echi echi Unu enwekwanụ obi mgbaghara na obi mmiri n'ebe ụmụnne unu ndị na-achọ ihe ha ga-eri na-anwụ na Mediterranean Sea. Anyị nwechara ihe niile, nọrọ n'ime ya, anyị gbaa aka. Ihe dịrị unu awụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Bikonụ, hafụrụnụ Maazị Nnamdi Kanu, o nweghị ihe o mere unu. Maazị Nnamdi Kanu sị ka ọ dịrị onye ukwu na onye nta mma. Ihe ahụ i mere onye ọzọ, e mee gị ya, ọ ga-adị gị mma. Ọ bụrụ ma ị na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu aha ọjọọ, na ị ghọtahụ ma ọ nọ na question and answer Friday ihe ahụ ị ghọtahụ i mere i ji akpọrọ ya aha ọjọọ jụọ ya ajụjụ ahụ na ebe ahụ abịala mee vidio bido kọtọwa ya jụọ ajụjụ ahụ ebe ahụ onye ọbụla n'ụwa niile na-ege ntị ka gị na ya kwuo ya dịka nwanne na nwanne ya gwa na ị na-akpọ ya aha ọjọọ maka na o megahụ ya otu unu si eme ya before e buwe ihu sị a na-azọ ndị mmadụ e were ya baa ọgaranya hafụnụ ya biko onye ọbụla nwere akara aka ke ya Ya nwa na onwe ya na-ebi n'akara aka ke ya. I nwere ike bido your own organization, ghọgbuo ndị nwere ike ndị i nwere ike ịghọgbu ga-eso gị dịka ndị na-eso ọtụtụ ndị pastọ ndị ọjọọ. Redeem Church, ndị mere ya, jet ọ zụrụ taa 80% ndị Igbo na-aga na chọọchị ya. Ee, Winners the same thing. O nwere ebe ị nụrụ ndị a kwuru okwu sị ihe a na-eme ndị Igbo adịghị mma. Hafụchakwanụ onye ofe mmanụ enwe mgbe ọ hụrụ onye Igbo n'anya. Onye ofe mmanụ enwe ike ahụ onye Igbo n'anya. Ihe ọ sọkwara anyị mee. Mụ na ha nọ. O nwere ndị mụ wụ enyi m o. Ahụ ha niile awụghị ndị ọjọọ. Mana ha enwe ike ahụ anyị. Ha nwere ha nwere akpọrọmasị na ọbara ebe anyị nọ. Ama m ama m ihe o ji dị otu ahụ. Mpa m, mma ya, otu mkpụrụ nwoke ha mụrụ, ọ wụ onye ofe mmanụ gburu ya. Even before Biafran war, mpa m gwara anyị sị anyị zere ndị ofe mmanụ na ha ahụghị anyị n'anya. Elee ihe o jiri gbuo ya? O progressiga. Ha bi na yard na Lagos. Ọrụ ya o progressiga. Otu o prochi eprogress ha amaghị. Ha eje hịọrọ ya ihe na na door, ya alata ọrụ na-agbaghe door. Ọ nga ahụ ka the spirit nọ mee ya attack, gbuo ya. Ndị ofe mmanụ ahụghị anyị n'anya. Bikonụ ụmụ Igbo ka anyị cheere onwe anyị uche. Ndị na-achị ala Igbo, cheerenụ onwe unu uche. Ebe ọbụla unu zọbinyere ụkwụ, wefụtanụ n'ụ- gafụtanụ n'ụzọ ahụ na ụzọ adịghị ya. Ụzọ adịghị ya. Otu e si egbu ụmụ Igbo, ọ mmadụ wụ akụ. Mmadụ wụ ekọnọmi. Ekọnọmi awụghị akwụkwọ ego. Ihe ndị a na-eme wụ ekọnọmi ndị Igbo ka ha na-eliminate. Ọ wụghị akwụkwọ ego wụ ekọnọmi. Ekọnọmi wụ mmadụ maka ọ mmadụ ga-azụ ahịa. Ekọnọmi wụ azụgharịa ego ahụ, ọ mmadụ bụ ihe ga-eme ihe niile ahụ. Ọ wụghị ego. Wee na-asị bikonụ ụmụ Igbo ka amamihe ghara ịna-akọ anyị. Ọ bụrụ ma ị na-ele vidiyo a na i so ndị m na-agwa okwu a, biko tụgharịa ọkpa. Ihe ahụ Maazị Nnamdi Kanu mere na-adịghị gị mma. Ụzọ ahụ ị mara na a gara isi mee ya ya adịrị onye ọbụla mma. Biko bịa na Fraịdee ụtụtụ ọbụla mgbe o mere question and answer kwufụta ya ka anyị niile nụ. Ka udo dị. Ama m na onye ọbụla agaghị asị o nweghị ihe ọbụla e mewere n'ụwa ọ bụgodikwa na ezinụlọ onye ọbụla asị yes ihe a dị mma o nwere ndị ga-asị no ọ bụghị otu a ka eche mee ọ dị natural ọ dị natural mana ebịala ime ya n'ụzọ ekworo, n'ụzọ anya ụfụ, n'ụzọ mmebi, chefuo na ị nọ n'ime ihe ahụ. Maka mma m gwara m okwu sị, Onye arụrụala na-ebu ụzọ rụgbuo onwe ya tupu ya arụgbuo onye ọ chọrọ ịrụgbu. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ.